Sos carabiniris de sa cumpania de Siniscola, sighinde su disponimentu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, in su fini chida passadu an aumentadu sos controllos in su territòriu de cumpetèntzia. Su servìtziu at pertocau, in prus de sa preventzione de sos reatos in generale, fintzas sa seguresa in sos caminos. Sos carabineris, in s'ìnteri de sos controllos, ant denuntziadu in istadu de libertade a s'autoridade giuditziària chimbe pessones. Bàtoro las ant cassadas guidande chin unu tassu alcolèmicu prus artu de su chi permitit sa leze e duncas che l'an ritiradu deretu sa patente. Su 'e chimbe l'an cassadu chin duas patadesas e a issu puru l'an denuntziadu in istadu de libertade. In su matessi servìtziu a unu pitzinnu de Orosei l'an cassadu chin mariuana e l'an sinzaladu a sa prefetura pro impreu de droga. Sa Cooperativa Prodi de Nùgoro dae su mese de capidanne de s'annu passadu est isetende rispostas ufitziales de s'ATS in mèritu a s'inserimentu de pessones chin maladias psichiàtricas in sa comunidade chi at sa sede sua in Marreri. A oje sunt tres sas pessones sichias dae sos bìndighi ispecialistas de s'istrutura. Pro faeddare de sa situatzione e pedire a sas autoridades sanitàrias locales e regionales rispostas lestras, custu manzanu in Nùgoro s'est adobiadu su Cussizu de su Plus, ue bi sunu sìndicos e assessores a sos servìtzios sociales de su territòriu. In s'ìnteri de s'adòbiu, presentes sos amministradores locales e sa deputada de su Movimentu Cinque Stelle Mara Lapia, sos dirigentes de sa cooperativa ant faeddadu de sa situatzione grave de sa comunidade e mescamente de sos òspites. Si no arribban rispostas in presse, s'istrutura at a esser custrinta a tancare. Sos finantzeris de su Cumandu Provinciale de Casteddu an arrestadu un'omine chi pro como est accusadu de barantasette trampas in internet a dannu de utentes de sa rete in totu sa Sardigna, Sos finantzieris an eseguiu un'òrdine de custòdia cautelare firmadu dae sa Procura de sa Repùblica de Casteddu. Sas indàgines sunu moghias a pustis de unu pore de denùntzias presentadas dae tzitadinos residentes in totu sa Sardigna chi si lamentaban de una trampa. Sos militares an iscopertu comente su trampista faghiat a collonare sa zente, chircabat in sos zassos internet cussos de annùntzios gratuitos Ube seiabant sas vìtimas e lis proponiant a prètzios bassos meda mertze che a petzos de màchinas o produtos tecnològicos. Una borta cuncordadu su prètziu, si faghiant versare su tantu patuiu in una carta Postepay, a pustis de àere incassadu su dinare, non si faghiant acatare prus e no imbiabant sa mertze comporada. Sos trechi traballadores de sa miniera de bauxite de s'Ulumedu, chi de una chida sun protestende a otanta metros de profundidade, an detzisu de sichire e poderare. No an artziare a bier sa luche fintzas a cando no an àere unu cuntratu de traballu in manos, nana sos sindacados de categoria. Est unu cuntratu de oto meses pro ch'irbodiare sas gallerias allagadas e pònnere in seguresa sa miniera. Sos dipendentes ant detzisu de protestare pro otènnere de ch'èsser tramudados in Igea, un'operatzione pro sa cale sa Regione at postu belle nobichentamiza èuros e chi sa Giunta regionale at annuntziadu ma galu est a acabare. S'acordu pro pònnere a traballare trechi de sos bintises minadores l'ant definidu duas chidas faghet, in un'addòbiu intre s'assessorau regionale a s'indùstria e sos sindacados. Ma sa botza de s'acordu est arribau a sos sindacados petzi chenàpura colada a pustis chi sos traballadores ana torrau a comintzare sa protesta in intro de sa galleria. Valorizare su percursu educativu de sas sotziedades chi fachene parte de sas legas professionìsticas e de sas iscolas de fùbalu elite, promòvere su valore de su cumportamentu curretu in campu e aberguare su percursu tècnicu-didàticu ammaniadu dae sas sotziedades in sa categoria esordientes acabada sa prima fase de sa formatzione calcìstica. Custos sos obietivos de su setore giovanile iscolàsticu FIGC Coordinamentu Regionale Sardigna chin su progetu natzionale Fair Play Elite Under tredici, articulau in fases locales, regionales, interregionales e natzionale, chi dat sa possibilidade a sas sotziedades de si cunfrontare in unas cantas atividades agonìsticas. Su 'e tres addòbios l'ana fatu sàpadu in Nùgoro in s'impiantu CSEN Chicchito Zuddas gestiu dae sa sotziedade Santu Predu, Sas garas, jocadas dae scuadras de nobe jocadores, comente previdit sa categoria esordientes, fin partias in tres dies. Sos atletas an fatu puru unas cantas esercitatziones, ube an pòtiu mustrare sa ballentia tècnica issoro. S'addòbiu imbeniente como, semper de su torneo Fair Play Elite Under tredici s'at a fàghere su sete de aprile in Asseminello. Custu manzanu sa Segreteria Provinciale de sa CISL Funtzione Pùblica at promòviu una manifestatzione de sos dipendentes de su setore disinfestatzione de sa Provìncia de Nùgoro in dennantis de su Palatu de sa Provìncia, una bintina intre traballadores e dirigentes sindacales, Ghiados dae su segretàriu provinciale de sa Cisl Funtzione Pùblica Giorgio Mustaro sunt abarrados prus de un'ora e fora prima de partetzipare a un'addòbiu chin s'amministradore istraordinàriu de sa provìncia Costantino Tidu. Sos sindacados pedint sa pròroga de su servìtziu e s'istabilizatzione de sos traballadores, custos chi traballan intre Nùgoro e Ozastra, precàrios chi dae su duamiza e duos traballan pro sa Provìncia garantinde su servìtziu de disinfestatzione. S'Istadu e sa Regione an istabilizadu su personale precàriu, denùntziat sa Cisl. Sa Provìncia imbetzes est a su contràriu e nat chi at problemas de bilànciu, ma est dae meda chi sa Regione dat su dinare pro poder garantire su servìtziu de disinfestatzione. Sos dipendentes de sas Apa, sos assòtzios provinciales allevadores, sichint a protestare, ca no ant securesas pro su benidore, sos istipèndios sichint a arribare in ritardu e sunt cumintzende a arribare sas lìteras de licenziamentu. A pustis de duas chidas dae s'aprovatzione in Cussìgiu regionale de un'òrdine de traballos chi impinnat sa Giunta a presentare Una proposta de lege intro baranta chimbe dies pro valorizare s'atividade de assistèntzia tècnica in su setore zootècnicu de s'Assòtziu regionale allevadores de sa Sardigna, sos dipendentes an ammaniadu una manifestatzione suta su Palatu de su Cussizu. Sa protesta est contra a s'assessore regionale de s'Agricoltura Pierluigi Caria chi pro sos traballadores no est ideadu a fàghere su chi at desinnadu su Cussizu. A manera particolare, Critican s'èsitu de s'addòbiu intre s'assessore Caria e sos commissàrios de Aras e Apa fatu su bintiduos de martu chi diat chèrrere fàghere àteru rispetu a sa proposta de su Cussizu. Sos dipendentes pedin de aplicare sa Leze tres de su duamizennoe chi pertocat su superamentu de su precariadu e disciplinat su passàgiu a s'Agenzia regionale laore, però pro crompire su procedimentu diat serbire una dèroga de su Guvernu a sa Leze Brunetta, pro permìtere a sa Regione de assùmere personale nou. Sos finantzieris de sa cumpagnia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro ant acassadu un'evasione fiscale de setichentamiza euro a un'azienda nugoresa chi traballat in su setore alimentare, Dae s'anàlisi de sa documentatzione e de sos datos bancàrios, sos militares ant iscopertu una fatura de sitichentamiza euro chi sa sotziedade no at postu in sa declaratzione de sos rèditos. Sichinde s'anàlisi contàbile e compudende sa documentatzione de suzetos econòmicos diferentes de sa provìncia de Nùgoro, sos finantzieris de sa cumpania de Nùgoro ant sejadu su documentu fiscale chi non fit in sa declaratzione de sa sotziedade. Sas indàgines, sun acabadas chin sa sinzalassione a sa Procura de sa Repùblica de su responsàbile chi at cubadu sa documentatzione contàbile pro evàdere su fiscu. In s'àmbitu de sos servìtzios ammaniados de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, sos carabineris de sa Cumpania de Siniscola, paris a sos collegas de su Nùcleu Ispetoradu de su Traballu e a su personale de s'Ispetoradu Territoriale de su Traballu de Nùgoro, ant fatu unos cantos controllos in sos cantieris ediles pro acatare traballu irregulare e violatziones in matèria de securesa in sos locos de traballu. Sa punna est cussa de minimare sos incidentes in su traballu, chi su prus de sas bortas sunu mortale e chi sunu cajonados a s'ispissu de su mancadu rispetu pròpriu de sas normativas e proceduras de securesa. In unos cantos controllos a fùrriu de Santu Tiadoru, su mere de una ditta l'an denuntziadu a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro pro no aer ammaniadu su pianu operativu de securesa de su cantieri, e in prus l'ant postu una contravintzione. In d'un'àteru cantieri, semper in San Teodoro, sos militares, a su mere de unu fràvicu, ue fini fachende traballos ediles in economia, l'ant cuntestadu de àere impreadu unu traballadore in nigheddu chentza assicuratzione e copertura previdentziale. A custu puru l'ant postu una contravintzione de tremiza euro e l'ant custrintu a pacare previdèntzia e assicuratzione. In Sardigna, dae su mese de Nadale de s'annu passadu, sos casos de meningite tipu B sunt istados nobe. Su dechenobe de martu, in Casteddu, est mortu unu pitzinnu de dechenobe annos, mentres àteros duos sunt ricoverados graves in su Policlìnicu Universitàriu de Monserrato. Custos pitzinnos sunt andados, mancari no in su matessi tempus, a sa discoteca Cocò de Casteddu, chi sa ASL at fatu tancare in sas dies coladas ca at acertadu irregularidades igiènicas graves. Pro faeddare de sa chistione, mescamente ca in su 'e Casteddu sun chircande vacinos a predas bortadas e sun fachende controllos sanitàrios, s'assessore regionale a sa Sanidade Luigi Arru at ammaniadu una cunferèntzia pro s'imprenta a sa cale ant picadu parte sos dirigentes de sa ASL de Casteddu. Sas autoridades sanitàrias regionales faeddana de focolaju e non de epidemia e assicurana chi sun fachende totu sas mesuras prevìdias dae sos protocollos, dae sas terapias antibiòticas preventivas a sos vacinos gratuitos, pro como no an prevìdiu una vacinatzione universale. Afiancare s'atzione de sa Giunta in su pianu pro ch'ispèrdere sa pesta suina e pònnere fundamentas pro torrare a pònnere in motu su cumpartu chi at radichinas fungudas in sa traditzione sarda e, dae semper, est de sos primos pro s'economia sarda. Custu s'obietivu de una proposta de leze ammaniada dae sa Commissione Atividades Produtivas de su Cussizu Regionale chi, dae eris, at comintzadu sas auditziones chin sos rapresentantes de sos assòtzios agrìculos. Totus an espressadu unu zudìssiu de profetu supra sa punna de custa lege e sa capia de sa proposta. Est una leze chi podet rapresentare unu mudamentu de importu pro su setore, at nau su dirigente regionale de Copagri, Pietro Tandeddu. Sa pesta suina presente in Sardigna dae su millenovichentossetantotto at cajonau sa minimada de sas produtziones. De su matessi pàrrere Giovanni Murru, dirigente de Coldiretti, chi at pediu a sa Commissione de dare cara mescamente a sos zòvanos chi traballan in su setore. S'allevamentu de porcos iscapos non depet esìstere prus, at nau Martino Scanu, E pro cussu sa previsione de pianos de gestione de sos terrinos pùblicos est unu passu a dae in antis importante. Su presidente de Confagricoltura Luca Sanna at definidu sa leze bene sestada e cumpleta e finas coerente chin sas àteras atividades chi est mandende a dae in antis sa Regione pro ch'ispèrdere sa pesta suina. Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Casteddu sighit s'impinnu suo in s'àmbitu de su cuntrastu a s'evasione fiscale. Sos finantzieris de su Nùcliu de Politzia Econòmicu-Finantziària an iscopertu chi un'azienda de su setore de sos trasportos chi traballat in Casteddu no at decraradu a su fiscu balanzos pro seschentosetantabator miza euro S'evasione est essia a campu in s'interi de una verifica fiscale pro aberguare si aiat pacau IVA e IRAP. Sos finantzieris an acertau chi s'azienda no at postu in sa contabilidade unu contributu pùblicu decrarande unu rèdditu prus bassu de su chi aiat. Acabada sa verifica, sos militares an cuntestau a s'azienda un'evasione fiscale de seschentosetantabator miza euros e an sinzalau sa positzione sua a sas autoridades fiscales cumpetentes pro sos provedimentos de leze. Suspèndere sa reperibilidade a de note, agabbare s'ispecialìstica cunforma a su càrrigu de traballu fitianu e de sas urgèntzias chi an a àere sa prioridade e cunforma a su personale presente, in acordu chin sos turnos de traballu. Si s'ATS no at a arrispòndere in presse a sa carèntzia de orgànicu, sos tècnicos de su Laboratòriu de Anàlisi de s'Ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro an a iscioperare. Chin s'apògiu de sos sindacaos, su personale in sirvìtziu a oje est de bintichimbe pessones, de sas cales petzi dòichi podent garantire sos turnos a de note e petzi chimbe sa reperibilidade. S'edade mèdia est de sessant'annos e in sos ùrtimos tempos a paridade de orgànicu su personale at bidu aumentande su càrrigu de traballu. De sa vertèntzia nd'an faveddau custu manzanu in s'ìnteri de un'assemblea de su personale presentes sos segretàrios provinciales de Cisl Funtzione Pùblica Giorgio Mustaro e de sa CGIL Funtzione Pùblica Sandro Fronteddu. In una nota si leghet chi sos tècnicos de su laboratòriu de anàlisi sutalìnean chi sa ASL de Nùgoro no at rispostu a sas richiestas issoro pro isòrbere sa situatzione chi andat dae innantis dae tempus meda oramai pro neche de sa carèntzia de personale e de s'aumentu de su càrrigu de su traballu chi arribbat dae sa ASL de Nùgoro e dae àteras ASL puru. Sa cussizera regionale de su PD Daniela Forma at presentau un'interrogatzione in Cussizu regionale pro ischire dae su presidente Pigliaru ite at in ànimu de fàchere pro amparare sa comunidade terapèutica Approdo de Nùgoro, in dificultade ca sos òspites chin problemas psichiàtricos presente a oje in s'istrutura de Marreri sun pacos e non permitin a sa Cooperativa Approdi de Nùgoro de la gestire chin profetu. In s'interventu suo Daniela Forma ammentovat sa delìbera de sa Giunta Regionale de su nove de maju duamiza e dechesete chin sa cale aprovat su pianu preventivu de sas atividades pro su duamiza e dechesete chi pertocat s'istìpula de cuntratos chin istruturas privadas e sos professionistas acreditaos pro comporare prestatziones sòciu-sanitàrias e pedit in prus a sa Giunta comente mai sos òspites in càrrigu a sa comunidade Approdo sian petzi tres. Si dian tancare s'istrutura pro mancàntzia de assignatziones, si dian firmare sas terapias in cursu chin dannu mannu pro sos patzientes e sas famìlias issoro e licentziare sos operadores chi traballan in s'istrutura. Sos agentes de s'iscuadra mòbile e de sas volantes de sa questura de Nùgoro chin s'azudu de sos collegas de su commissariadu de Orgòsolo ant arrestadu in istadu de libertade a sas autoridades cumpetentes duos istudentes minorennes de Orgòsolo pro possessu de droga pro la bèndere. Sos duos pitzinnos erisero sun andaos a Nùgoro Ube sos politzotos los an acassaos in chirca de ch'imbolare unu zaino chin in intro binti chimbe grammos de marijuana. Sos istudentes sun resissios a si che fughire chentza lassare tratta ma sas indagines an iscopertu chi fin minorennes arribbaos a Nugoro pro bendere sa droga a un atteru cumpanzu semper minorenne. Un'attera pessone de Orgosolo est istada denunziada a pede liberu a sa Procura de sa Repubblica de Nugoro chin s'accusa de favoregiamentu ca est Falada a Nùgoro pro acumpanzare sos duos minorennes. Chin sa missa de su Crisma chi su piscamu de Nùgoro Mussennor Marcìa at nau custu manzanu in Santa Maria, paris a sos prides de sa diòcesi, sa Crèsia nugoresa at cumintzau sas tres dies de Pasca, pro acabare sa die de sa torrada a bida de Zesus chin sa missa solenne e s'incontru chi cust'annu at a moghere dae Prate Santu Juvanne. Sa missa de su Crisma est unu mamentu de importu mannu pro sa liturgia catòlica ca in s'interi si cunsacrat s'ozu santu chi s'at a impreare totu s'annu pro sos sacramentos. Sos prides, in prus, sun mutidos a rinnovare sos votos. unu mamentu solenne chi aperit sos ritos de sa Chida Santa. Si sichit difatis chin sa Missa in Cena Domini, chi ammentat s'Urtima Chena de Zesus, ube si istituit s'Eucaristia, a sa cale at a sichire su Lavabis. In Nùgoro, sos àteros annos, a pustis bi fit sa professone de sas chircas, pro ammentare s'andare de Nostra Sennora Addolorada in chirca de su Fizu in sos sepulcros ammaniados in sas sete crèsias nugoresas, Cust'annu l'an annullau, ma abarrat s'adoratzione in sa crèsia de Santa Maria. Cras, chenàpura santa, b'at a èssere s'iscravamentu, ube s'ammentat sa passione de Zesus, mortu in ruche pro che bocare s'umanidade dae su pecau mortale e li dare sa vida eterna. Sa vertèntzia de sos dipendentes de sos Apa, sos assòtzios provinciales allevadores, est istada s'argumentu de sos traballos de sa Commissione Bilànciu de su Cussizu regionale. Sa Commissione, presèdia dae Franco Sabatini, at intesu sa diretora de s'Agenzia Laore, Maria Ibba, chi at faveddadu de sa vertèntzia de sos dipendentes Apa chi pedin de colare a su cumpartu regionale e lamentan ritardos in su pagamentu de sos istipèndios. Sa diretora at sutalineadu chi Laore chi est responsàbile peri de s'assistèntzia tècnica de su cumpartu zootècnicu, at traballadu a manera curreta, at esclusu ritardos in su trasferimentu de sos contributos annuales a s'assòtziu regionale allevadores e at sutalineadu chi sa cuota percentuale dèpia a s'assòtziu no est prus de su tres po chentu de su totale. Sa chistione est chi Aras depet dare una rendicontatzione tècnica verificàbile de sas atividades fatas, at ispricadu sa responsàbile de Laore, e dae sos atzertamentos fatos pròpiu dae Laore resurtan unas cantas irregularidades chi depet isòrbere Aras. Su capugrupu de su PD Pietro Cocco e su presidente Sabatini ant pedidu a sa diretora de Laore de balutare chin sos responsàbiles de Aras cale si siat manera pro isòrbere sa vertèntzia. Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Arbatax ch'at confiscadu benes mòbiles e immòbiles pro su valore de bator miliones e mesu de euro a unu imprendidore ozastrinu chi resurtavat nullatenente ma aiat a disponimentu unu patrimòniu milionàriu. Sos finantzieris de Arbatax an eseguidu su decretu de cunfisca de sos benes firmadu dae su tribunale de Lanusè. In unu documentu, sa Guàrdia de Finàntzia sutalìniat chi est unu de sos primos casos de confisca in su territòriu sardu a segus de s'aplicatzione de misuras de preventzione patrimoniales cunforma a sa normativa antimàfia contra a un'evasore fiscale. Sas indàgines an bocadu a pizu chi s'imprendidore, In s'inghìriu de prus de bint'annos at picau parte a unas cantas atividades illitzitas in s'ambitu de crimines economicos finanziarios. Pro mediu de indagines diffiziles, sos militares an iscopertu de cantu fit su patrimoniu de s'imprendidore. Sos controllos los an fattos a sos familiares puru e an potiu accertare chi sos redditos decraraos non torraban chin su chi possediat. Intre sos benes confiscados, zai suta secuestru dae làmpadas de su duamiza e bindighi chin d-unu providimentu de sa Repùblica de Lanusè bi sun nobe immòbiles, un'istrutura alberghiera, unu terrinu, doichi mezos, cuotas sociales e contos currentes, totus in capu a s'indagadu, chi est suta sorvegliàntzia ispeciale chin s'òbrigu de abarrare in su comune de Tortolì pro tres annos. Nùgoro no at a rinuntziare a su ruolu suo regionale in su sistema sanitàriu de sa Sardigna e so sicuru chi nande custu rapresentu su parre de totu sa citadinàntzia. A lu nàrrere est Roberto Deriu, cussizeri regionale PD, chi intervenit chin d-unu documentu supra sa chistione de su progetu de finàntzia chi dae pagu at bidu una sentèntzia de su Cussizu de Istadu, chi cunfirmat sa sentèntzia de su TAR chin sa cale s'annullat s'atu in annanta de sa ASL de Nùgoro ma at mantesu in vigèntzia su cuntratu. Depimus difèndere sa calidade de sos servìtzios, sas professionalidades, sa funtzione sotziale e sa traditzione istòrica de sa sanidade nugorese, iscrivet Deriu, chi pedit a sa Giunta regionale, de rispetare deretu su chi at detzisu su Cussizu de Istadu supra su progetu de finàntzia, torrende a definire su cuadru moghende dae su progetu originàriu e ponende a banda sas modìficas fatas a pustis e decraradas illegìtimas. Segundu Deriu tocat de esichire su chi at dispostu sa sentèntzia mescamente pro amparare sos belle chimbichentos traballadores impreados in su progetu a manera chi non depan prànghere custu mamentu de cunfusione. In custu mamentu est fintzas netzessàriu a tènnere in contu un'àteru aspetu de su progetu de finàntzia, s'acabada de sas istruturas e s'aviu de sos servìtzios in su territòriu, de importu mannu pro totu sos tzitadinos. Sa Pallacanestro Nùgoro allenada dae Davide Maxia sàpadu in sa Palestra Coni at bintu chin su Terralba Basket chin su puntègiu de otanta a sessantatres. Como at ses puntos in sa classìfica de su Girone B chi bidet primu a puntègiu prenu su Basket Coral Alghero. Sa bìnchida chin su Terralba permitit a sos sirbones de che colare sos rivales e de puntare a metade de sa classìfica, positzione prus adata a su chi an fatu fintzas a como in campu. A pustis de su pasu pro sas festas sos nugoresos an a jocare chin su Genneruxi Cagliari una partida difìtzile chi in casu de bìnchida lis diat dare sa punna zusta pro afrontare su girone de torrada pessande a sos primos postos, pro dare contu puru, chin sos nùmeros, de sa crèschida chi b'at àpiu dae printzìpiu de istajone. No at a èssere una passizada ca, ses de sas sete partias chi mancan a s'acabbu, sa Pallacanestro Nùgoro las depet jocare in trasferta. S'ùnica partia chi at a jocare in domo est cussa chin s'Atlètica Serramanna. Pro sos cristianos, oje est sa die de su currutu e de su mudore isetande sa torrada a bida de Zesusu, Sàpadu Santu, sa die chentza Eucaristia. In Nùgoro eris an celebrau sos ritos de sa chenàpura santa chin unu programma diferente dae sos àteros annos. Sa Passione de Zesusu est cumintzada a borta 'e die in Santa Maria chin unu mamentu de meledu e precadoria, pro sichire chin sa professone de sos misteros chin s'istàtua de Nostra Sennora Addolorada chi est mòghia dae sa Solidae, dae sa crèsia de sa Solidae pro sichire su ziru in sas àteras crèsias. Una professione de dolore in sos gùturos de Santu Predu acumpanzada dae sos gosos. In sa crèsia de Santa Maria, a s'iscuru, pro ammentare sa tristura de s'umanidade a pustis de sa morte de Zesusu, sa cufraria de Santa Ruche at rapresentau s'iscravamentu, Su pàrracu de Santa Maria don Giovanni Maria Chessa at letu sas paràgolas de su Vanzeliu chi contan sa passione e morte de Zesusu. A pustis de che l'aer falau dae sa ruche, sos fideles ch'an acumpanzau s'istàtua de Cristos, paris chin Nostra Sennora, a sa crèsia de Santa Ruche ube an ammaniau su sepulcru santu. Sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola e de s'Istatzione de Orosei an cassadu chie in sas dies coladas si ch'at furadu una collana de oro in d-una gioielleria de Orosei. Sos meres si sun abbizados chi mancabant petzi cando an atancadu sa buteca. Su furone est intradu a sa gioielleria pedinde de poder bier unas cantas prendas. Aprofitende de unu mamentu de istràviu de sos meres, s'at postu in butzaca sa collana, chi fit fintzas de unu valore artu, e si ch'est fughidu. Sos militares, abisados dae sos meres de sa buteca, an aviadu deretu sas indàgines intendende sos distimonzos chi in cussu mamentu fin in intro de sa buteca e an pompiadu peri sos vìdeos de sas telecàmeras de sicuresa. Iscopertu chie si ch'at furadu sa collana, l'an denuntziadu a pede lìberu a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro. In s'interi de sa percuisitzione domiciliare in domo de su furone, sos militares an acatau una ricevuta de unu compro oro de Macumele, ube at bendiu sa collana, secuestrada a pustis de sos carabineris de s'istatzione locale. Sunt istadas s'Hermaea Olbia e su Capo d'Orso Palau sas iscuadras chi ant picadu parte a sa die dedicada a sa pallavolo feminile fata in Nùgoro in sa Palestra Coni e promòvia dae sa sotziedade Libertas Mele e Supermercati de Nùgoro chi jocat in Serie D e chi est presèdia dae Pippinu Picconi. Prima de sa gara, chi at postu paris sas printzipales formatziones sardas chi jocant in Serie A due e in Serie B uno, b'est istada s'amichèvole intre sas atletas de sa Libertas Nuoro e cussas de s'Antes Ogliastra, chi jocant in su campionadu de Serie C. Pro sos amantiosos de sa pallavolo feminile de sa provìncia est istada s'ocasione pro biere una partida de livellu artu meda chin jocadoras chi an jocadu o chi an a jocare in Natzionale.